Magayi, tiyeni tikambirane za anthu amene ali ku Joni lero pa June 30. Anthu ambiri akuchitapo kanthu, ena akupemphera, ena akutumiza mabasi, ena akusonkhetsa ndalama kumene koko. Ndipo boma likuti likufuna chani? 25 billion kuti anthu aja atani abwereko. Ine maganizo anga ndimaona ngati kuti palibe amene akulakwitsa pamene popo, komanso boma ndi imene ikuyenera kukhala chani pasogolo kupanga zoti anthu aja abwereko fast fast kutachitika chivundungweo kumene kuja ndikupezeka kuti anthu aja awadiwisa onse eh? blame ikhale pachani paboma chifukwa chani ndikunena zimenezizi chifukwa chake nchakuti inuyo mukapita ku immigration mawa pano mukaone anthu amene amakhala kumeneko kaya ndi ku mzuzu kaya ndi ku lilongwe kaya ndi ku blantyre mm? kumakhala chigulu amene anthu aku Mzimba, anthu aku Mangochi, aliyense kufuna kupangisa passport. Boma likamapanga ma passport a anthu aja amakhala akuziwa zoti munthu uyuyu wachokera ku Muzi straight ndipo akupita ku Joni ndi transport yake yonse imene wapanga, sizoti akabwerako iyayi. but remember ukapita ku joni kuja amakupasa 30 days eh? nanga si ndi mu SADC 30 days utakhala kumene kuja mwaulere after 30 days upeze chochita kapena uzivaya kwanu koma boma limaziwa zoti anthu awa akupita kumene kuja akakhala hmm? ndipo boma limadya ndalama kwambiri za mapasipoti boma limadya ndalama za mapasipoti koopsa ma 50000 munthu mmodzi ndikuti mafanas aku immigration eh, adiyeko kena kake umadziwa kangachepe nanga si athamangisa mafile yathu ija ya Elon Musk koma ineyo blame yeni ili paboma adya ndalama za mapasipoti eh, anthu aja amakakhala kumene kuja amenya overstay kumene kuja Akamabwera amazapangisaso passport ya nyuwani brand new kuti nanga si akuopa chani overstay ija boma limapanga zimenezija akuziwa bwino lomwe kuti mu, mu database adaja eh, alimo kale amapangisaso passport inake brand new boma lipange lipange ndalama timsonkho here and there koma mapeto ake zimakhala chani kodi zimakhala zoti anthu aja eh, ndasochera ati ine mapeto ake ndasochera sindikuziwa zoti ndili kuti mapeto ake imakhala kuti anthu amene ajawa eh, they are piling up ku joni akuzazana ku joni ku joni kuja wakhala illegal ndi pamene zafika apa amati kaya olo panopa chonchi kupita anthu 600 pa tsiku ku joni ine mukuona ngati anthu akupita ndi mapasipoti ake ati kodi pa boda amafunsa anthu aja kuti kodi inu mukupita kuti mukabwera kuliti mwanyamula ndalama zingati ayi eh? anthu aja kamabwera kodi ndi zitindo za ma overstay kumene kuti munthu uja kamazadusaso boma si maziwa ona ndi munthu amene akuyenera kuchitapo kanthu za zimene zikuchitika ku joni ndi boma komanso anthu aja akabwera anthu aja akabwera anena kuti okay kwavuta kuku panopa basi apange repatriate funds yonse ija to avoid further trouble amene akuyenera kupanga implement ma controls ndi boma lomwelinso hmm? kusogolo kodi anthu aja akamazapitaso boma lizapangapo chani lizalekelera lizapanga control eh, kapena lizayang'anabe kumbali mmene limachitira masiku onse nde ndi zimene ndimafuna ninene kuti mavuto amene tikukumana nawo panopa anayambisa ndi aboma akuziwa zonse ndi aboma akuyenera kupangaso fix ndi aboma omwewa eh? palibe munthu amene anapangapo ujeni passport control kunena kuti iyayi eh? mutenga mapasipoti ambiri olo mukutenga mapasipoti mowirikiza mupita kuti okay inu mukupanga

eh, pa- ikafika ku, ku, ku, ku simple mathematics eh? kufunika 25 million mukuuza anthu kuti azisonkha ma 2000 ma 5000 mukupanga put out tima, tima, tima apb a tithandizeni ndi kalikonse kamene muli nako hmm? koma when you look around ndalama zimene boma likuononga mutinthu ngati timatrip tachabechabe kaya kupita kumasinta eh? kaya kugulira magalimoto mabigi muone ndalama zimene zikumwazidwa kumeneko muzadabwa kuti kodi chimene akutivutisira anthu enafe anthu wambafe ndi chani nde ine ndikuona ngati kuti solution kaya kufunika 50 billion tulusani eh, perekani kwa anthu anthu abwere chifukwa choti mene ndimaziwira mazulu hmm? mene alimbiranso mtima apapa zitha kutheka kuti atani hmm? awakakamira anthu umene kuti ayamba kuphedwa ndikukayika zikafika pamenepopo zitithera bwanji anyway ndimafuna ndingopanga highlight aspect imeneyo kunena kuti mm, mavuto amene akuchitikawa eh, pamene akuyambira mukupaziwa amene akuyambisa mukumuziwa ndiye amene akuyenera kuwakhonza muyenaso kumuziwa mm, ndi boma eh, mavuto ndi aboma ndipo akuyenera kukhonzedwa ndi boma lomweli ndi zimene mafuna tiziudza lero li ndafika kunoko ku Mzuzu kunoko ndi kwa nyuwani kumene kumangidwa manyumba uh, asopano kunoko ndikokongola kwambiri kwa mabig maploti so anthu akugula kutiko kunoko ndiku i think ndiku area 4 kuno ndiye nkhani yake ndi imeneyo fans ina yake kumenya kampanda pena pake ndiye ine ndikudusa kumene kuku ndikufuna ndikaone pena pake ndiye amene mumadziwa ku Mzuzu muziwa kuti ndikudusa palipo komano nkhani imene ndakamba kale eh, nkhani imene ndakamba kale kuti eh, kujoniko eh, akulakwisa ndaboma akulakwisa ndaboma mapirisha makala nde akuyenanso kupanga fix ndaboma anyway it's been a while nditapangapo vlog yonyamula kamera ndikumayenda it's been a while ndinanyamulapo drone ndinanyamula chani kamera ndikumayenda kumalo ngati kotere kuno mm. it's been a while panopa ndi kamera yanga yabwera mm. charger yanga yabwera zili chikwete iko they were separated wena ake panopa ndi ndizikhala ndikupanga zimenezizi eh, ndikamapita kuchani kuma afternoon walks